Фӏэхъус апщий, адыгэ и бын, ди Тхылъэщ нэтыным и чэзущ. Нобэ зи гугъу тщӏыну тхылъым и фӏэщыгъэр адыгэ абазэ пшыналъэхэр, шыкӏэпшынауэхэм папщӏэ. Зыгъэзумысыжынщи, мы тхылъым седжакъым Сыпсэухуи седжыфыну си фӏэщ хъукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мы тхылъым итыр нотэщ. Адыгэ пшыналъэхэм я нотэ мы тхылъыр зэхэзыгъэувари, псо елэжьари, къыдэзыгъэкӏари, псоми фӏы дыдэу фцӏыху шыкӏэпшынауэ, шыкӏэпшынащӏэ Бзабзэ гупым и Пщыжь, и тхьэмадэ Еуаз Зубер, Зубер, еблагъэ бжыдоӏэ. Фӏым дыхуеблагъэ. Уи къакӏуэ махуэ тхухъу, япэ дыдэращи. Мыдрейуэ къызэрыщӏэздзэну сызэрыхуейр, псыпэ зэрыхэсшыну сызэрыхуейр. Мы тхылъыр, Зубер, тӏэкӏуи сщыгъуазэ, и тхыкӏэ хъуам, ауэ къыдэплъхэр щыгъуэзэн хуэду, и тхыкӏэ хъуам, щӏэптхын хуей хъуам, и пэрауэ утепсэлъыхьамэ фӏы хъунут. Мы тхылъым иджы къыдэкӏын щхьа гъуэгуанэшхуэ зэпичащ. Мыр бгъущӏрэ бгъущӏрэ щы гъэм де. Бгъущӏрэ щы гъэм де музыкальнэ еджапӏэр къэзухауэ училищэм сыщӏэтӏысхьау шыкӏэпшынэмкӏэ Зэуэн къафэ мащӏэт, щӏа, къафитху щыӏурат. Арат дызэуар. Арати, Зэрамыку дей сыкӏуауэ щыта мо щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым, щӏэрэ, Зэрамыку дей сыщӏыхьэри, Зэрамыку, проблемэ щыӏэщ. Проблемэм Ипкъ иткӏэ сыкъэкӏуащ, жысӏати, сыт къэхъуар? Жиӏати, къэхъуар сэ шыкӏэпшынэ сызэреуэр бощӏ, ау шыкӏэпшынэмкӏэ уеуэн щхьа, зыбужьын щхьа къафэ ухуей? Къафэ диӏэкъым, сӏащ. Къафэ щыӏэкъым. Щыӏэӏэм кхъа зыгуэр фтхыжау, щӏэныгъэ къэхутакӏуэм зыгуэр щӏэлъым кхъа къызэфт, жысӏам щыгъуэ, иджыпсту, жиӏэри,

Къэбэрдейм Хьэхъупащӏэ Хьэсэн зэуэу щытахэр, къафэхэр псори, Щауэжь Елмырзэ зэуэу щытахэр, мо кӏахэмкӏэ Чычэ Аслъэнбэч, Мертыкъуэ Аслъэн, Хьэбэхъу Дзэпщ, куэд мэхъу ахэр, шыкӏэпшынауэхэм я къафэхэр телъу кассетэ къызитауэ щыта. А кассетэр зыпкърысхын, абы елэжьын щӏэздзащ аби икӏи хуэмурэ. Иджы а проблемэм зэрыщыӏэр сщӏэт, нэгъуэщӏ шыкӏэ пшынауэхьи щыӏэт. Шыкӏэ пшынауэ хъуну дыхуейурат, къапщту щытмэ.
Иджыри щӏэддза къудейурат, иджыри шыкӏэ пшынэ деуэ тщхьа къафэ диӏэтэкъым. Къафитху, къафитху, иджыри арат жысӏэр, арат щыӏэр, нэхъыбэ щыӏам. Ауэрэ нотэхэр стхын щӏэздза, ари махуэм Кабардинкэм сыкӏуэу, Кабардинкэм сыщылажьэт, пщыхьэщхьэм ар къэзухам Кабардинкэм училищэм сыкӏуэу, абы нэмыщӏау Къэзанокъуэ Жэбагъым и цӏэкӏэ щыӏа еджапӏэм абдежым щезгъаджэу, Хьэгъур Залым сымэ абдеж къыщыщӏадзауэ щытащ, етӏуанэ музыкальнэ школэ мис щыӏэу. Мис а япэу стха ӏэрытххэмкӏэ ауэдэу езгъаджэу щӏэздзауэ щытащ. Къафэхэм ауэрэ зыхуэсхьэсар куэд хъуащ. Куэдыр тхущӏым щӏигъуа, куэдри ари куэдкъым иджыпсту уеплъу щытмэ. Тхущӏым щӏигъуа, ауэрэ пшынауэ пшынэ щыӏэм зэуа къэфэжьхэр, нэхъ тӏорысэхэр институтым ауэдэу къыщӏэсхыурэ сытурэ, ар шыкӏэ пшынэмкӏэ зэздзэкӏыжурэ, елэжьын щӏэздзэщ абымкӏи къафищэм щӏигъуащ. Ар зыгуэрурэ тхын хуей, зыгуэрурэ цӏыхум хыхьэн хуей, уей мыр сэ сӏыгъкӏэ, сэ сытескӏэ мыр мыхъуну, жысӏэри тхау зытелът модэ. Редакцием схьауэ щытащ. Редакцием схьа, куэдрэ, пэжу жысӏынщи, куэдрэ къесхьэкӏауэ щытащ. Къыщӏесхьэкӏам и щхьэусыгъуэ сыт системэм тӏэкӏу системэмрэ сэрэ тӏэкӏу Дызытемыхурэ? Дызытехуэтэкъым.
И абы щыгъуэ икӏэм икӏэжым къызжаӏа мыр редактор хэгъэплъэн хуей жаӏати, тэмэм сэри Джэбрэил Джэбрэил, хъарзын тӏэ, Хьэупэр фӏыуэ сцӏыхут, сызэрысабийрэ абы деи сыщеджэу. Ауэдэу щытти, Джэбрэил дей сыпсалъэри, Союзым сыщӏэсщи къакӏуэ жери, Союзым схьэри, пэжу жысӏынщ, куэдрэ къистхыкӏыжын хуей хъуащ нотэ стхахэр. Тщхьа жыпӏэу щытмэ, къитхыкӏыжынрат абы щыгъуэ нэхъ гугъур. Шыкӏэпшынэмкӏэ иджы проблемэ, проблемэ куэд абы щыгъуэм щыӏам ипкъ иткӏэм тӏэкӏу щыгъуазэ хуэсщӏынуращ. Шыкӏэпшынэмкӏэ нотэ, нотэм игъэзэгъау мис мыхьэр псори мис моду, псори къапщту щытмэ, мыбы тхыгъэу Хъурей Фатимэ и пэм де тӏэкӏу джэгуакӏуэм шыкӏэпшынэм тӏэкӏу тетхыхьа, адэкӏэ зэрыщыту нотэщ. Иджы шыкӏэпшынэр мыуэду зытеухуэкӏэм тету нотэм игъэзэгъау зыри щыӏэтэкъым, иджыри щыӏэкъым. Мыбы нэмыщӏ. Мыбы нэмыщӏ щыӏэр, мыр япура. Щӏыщымыӏэр проблему щыӏар сыт? Шыкӏэпшынауэм япэ къэсым, ну, уэ ушыкӏэпшынауэ, сэ сышыкӏэпшынауэ, зы зэрызытезухуэну зы мыст гуэр щыӏэкъым. Хабзэ гуэр. Хабзэ гуэр щыӏэкъым, зы нотэ закъуэ гуэр ухуей, абы ипкъ иткӏэ мыдрейхэр зытебухуэн щхьа. Къащтэщ абинкӏи шыкӏэпшынэм и кӏыхьагъым ипкъ иткӏэ, сэ си макъым ипкъ иткӏэ шыкӏэпшынэр щӏэсӏуантӏэри зытезухуащ. Ара? Ауэду тхауэ щыӏэхьэщ нотэ, ауэ щыӏэми зытхахэр япэрауэ шыкӏэпшынауэкъым, абы тӏэкӏу зы еуэкӏэ и еуэкӏэ, шыкӏэпшынэм езым и еуэкӏэ иӏыжщ, мыдрейхэм хуэдэу, ар зытебухуэн хуей, ар зытебухуар сэ моду зытезухуэн, уэ мыдрей моду зытебухуэн, модрейм модрей моду зытеухуэн, езым и макъым ипкъ иткӏэ, езым и шыкӏэпшынэ иӏыгъым ипкъ иткӏэ. Псыгъуэ ӏей пхуэщӏынукъым шыкӏэр, шыкӏэм и кӏыхьагъыр псыгъуэ пщӏыу щытмэ зыпычынущ, абы ипкъ иткӏэ ауэду зы пщалъэ гуэр щыӏэтэкъым. Абы ипкъ иткӏэ ятхар иджы мыр зы пщалъэ гуэр къэтщтауэ, шыкӏэпшынэм зы зытеухуэкӏэ гуэр игъуэтауэ щытти, ар тхыжыным Джэбрыӏилрэ сэрэ елэжьын щӏэддзэщ абинкӏи, мыбдей мыуэду умытхыу, мыдрей мыуэду щхьэ умытхэрэ жиӏэм, ауэду хъунукъым, ауэду стхыу щытмэ, сэ сызэреуэр мыращ, еуэкӏэм зехъуэж, мыр шыкӏэпшынэм ауэдэ еуэкӏэ иӏэкъым, жысӏэм, ауэдурэ зы лъагъуэ гуэр къэдгъуэтщ абинкӏи, Зы тхэкӏэ шыкӏэпшынэм и бзэ, и тхэкӏэ дыухуащ. Къыдэдгъэкӏын жаӏэу илъэс куэдкӏэ къесхьэкӏа мыр. Икӏи а системэ жыхуэсӏам тӏэкӏу дызэрызыхэмызэгъар абы щыгъуэ илъэс пщыкӏух сыхъурат. Къафищэрэ мыбы къафищэрэ щэщӏрэ Щэщӏрэ и къафэу итщ шыкӏэпшынэмкӏэ пасэрей къэфэжьу. Институтхэр щэхуу итӏанэ къызжаӏащ, Уа щӏалэ, жиӏам, уэдизэрэ хъа укъэмыкӏуэ, мыр иджыпсту къыпхудагъэкӏынукъым, жари. Сыт къыщӏысхудамыгъэкӏынур щыжысӏэм, Ущӏалэӏурэ? Мыбы институт куэд мэлажьэ, жиӏащ, мы лэжьыгъэм щхьэ мы лэжьыгъэр ящӏын хуейуэ, ауэ. Ауэ ямыщӏу.
Уэри пщӏащи, уэри къыдэбгъэкӏынукъым. Жаӏэри, Уэ ущӏалэӏуэщ, къыпхудагъэкӏынукъым, жаӏащ, илъэс плӏыщӏ, илъэс тхущӏ щӏумыгъуауэ, нэхъ мащӏэ дыдэу. Иджы ар зэрыжаӏа дыдэм уэдуи илъэс плӏыщӏым сыщӏигъуа, иджыщ лъэтеувэр схъуар, ауэ хъарзынэщ ауэдэ хъуами. Ауэ сэ жысӏаращи, иджыри къэс мыр къыдэкӏауэ щытам, дэ къафэу тӏэкӏураӏым диӏар. Мыбы ихуар егъэлеяуэ мащӏэ дыдэ, и проценткӏэ зы процент, процентитӏ жыпӏэм, Сщӏэкъым. Мащӏэ дыдэщ, итӏанэ ди къафэхэр джауи щыткъым. Дыхъурджауэ, дышхыдуи къащыремыхъу нобэ къыдэплъхэм, ауэ сэри тӏэкӏу срогубжь мы ӏуэхум. Сыщӏэгубжьыр сэрэ нэхъ фӏыуэ бощӏэ, мис мо ди институтым Зырамыку сымэ, Нало Заур сымэ зэхуэхьэсыжауэ щыӏэ пшыналъэм, къафэм я куэдагъыр. Апхуэдиз хъугъуэфӏыгъуэм дыхэсу зэрызэхуэхьэсыжри аудиз илъэс хъуауэ, уи пэкӏэ мыбы зыри зэремылэжьар, институти диӏэщ, Ирагъаджэуи щӏэныгъэлӏ щӏэсуи, композитори ди куэдщ, музыканти ди куэдщ. Псори куэду диӏэщ, ауэ мыр диӏакъым. Упщӏэр дауэ, риторическэ жаӏэ? Жэуапи хуей си гугъэкъым упщӏэм, ауэ алъандэрэ уи пэкӏэ хьэ зырикӏ мыбы иужь имыхьарэ, мис а упщӏэм сыкъигъэгубжьу щытщ пэжым ухуеймэ, Зубер. Зыгуэр жэуап иӏэ а упщӏэм.
Япэрауэ, шыкӏэпшынэмкӏэ, шыкӏэпшынэ, сэ шыкӏэпшынэра иджыпсту сызытепсэлъыхьынури, шыкӏэпшынэм еуэу профессионалу хуеджау зыри щыӏэкъым. псоми къыщыщӏэддзэныр мис аращ. Елмырзэ дей щиухри? Елмырзэ, Елмырзэ яужь Хьэхъупащӏэ Хьэсэн. Хьэсэн дей щиухри, Хьэхъупащӏэ Хьэсэни иригъэджахэм тӏэкӏу зыгуэрхэри, къуажэхэм зыгуэрхэри къафэ зытӏу еуэжу сыту иджыри щыӏащ, иджыри щыӏэщ зэрысщӏэмкӏэ. Зырамыку сымэ я зэманым зыми ящӏаӏым, жыпӏэу щытмэ, уэлэхьи, Зырамыку сымэ я зэманым щыгъуэ куэд. Зырамыку сымэ ар зыпӏэбжьыгъуэм я зэманым къатехуэр зэхуэхьэсыжынрагъэнт. Зэхуахьэса. Ар ящӏащ. Том бжыгъэу. Гиппиус сымэ я. Гиппиус сымэ. Ауэ ар шыкӏэпшынэм щхьэкӏэкъым, ар уэрэдыжьщ. Бэрэгъун Владимир сымэ, уэрэдыжьхэм, абы шыкӏэпшынэ къафэ тӏэкӏуи ятхыну, яужь ихьа тӏэкӏуи зыгуэрхьэри хэтщ абы гъэщӏэгъуэну. Аращ шыкӏэпшынэм зыри щӏытемытхыхьари, къапщтэу щытмэ. Иджы мы тхылъым де къэдгъэзэжынщи, Зубер, мыбы зыбжанэрэ интернеткӏэ узэрытетхыхьари сощӏэр, ауэ дауэду щымытми, нобэрей нэтынми зэ къыщыжыпӏыну сыхуейт. Мы сэркӏэ мы упщӏэр упщӏэ щыӏэкъым, ауэ упщӏэ, ауэдэ упщӏэ зиӏэхэм папщӏэ, жысӏэура, мы тхылъыр хьэ адыгэ абазэ, жари щӏоупщӏэ иныкъуэхэр, сызыщыгъуазэмкӏэ, хьэ абазэр къыпыт, хьэ адыгэм и мызакъуэрэ, жари. А упщӏэ, ауэдэ упщӏэ зиӏэхэм сыт хуэдэ жэуап ептыжын, Зубер? А упщӏэр иджыри, иджыри зыкъом къыдэкӏуэнущ абы. Гуп зэзгъэпэща Бзабзэ жыхуиӏэм, адыгэ абазэ, пшыналъэ гъэпсыкӏэм и гуп жытӏэри, ауэдэу фӏэтщати, абазэр щхьэ пыбгъува, жаӏэри, упщӏэ куэд-куэд, куэд къызат. Абазэ пшыналъэмрэ абазэ еуэкӏэ абазэ пшыналъэмрэ культурэмрэ къапщту щытмэ, музыкэм хуэгъэзауэ, сэ искусствэра сызыт, политики сыхэӏэбэкъым, зыщӏыпӏи сыхэӏэбэкъым. Си ӏуэхуи хэлъу къыщӏэкӏынукъым абы. Сэ сщӏэр мис мыбы итращи, ди пшыналъэмкӏэ, ди музыкальная культура жытӏэнщ, кӏэ куууэ Куууэ дызыпэщӏащ. Дызэхэ, дызылъэпкъщ къапщтэм? Ди хъуэпс зы. Тхузыхэмыхыну,
дызкъым жызыӏи щыӏэщ, абазэмкӏи жызыӏэ щыӏэ, адыгэмкӏи жызыӏэ щыӏэ, дауэдуи жызыӏэ щыӏэщ, ауэ мыбы итыр зыщӏыпӏи пхуэхьынкъым. Псалъэм папщӏэ, лъапэрыфэр къэтщтэн. Лъапэрыфэм куэду зегуэш. Дэ тщӏэр убых лъапэрыфэ жытӏэу Къэбэрдейм къихьар Ауладин Думэныщым зы зэман кърихьауэ щытат, Кабардинкэм щытетам щыгъуэ ар ягъэувауэ щытати, арат тщӏэр. Ауэ убых лъапэрыфэ жытӏэ щхьэ, абы

Тхузыхэхынукъым икӏи зы пшыналъэ къапщту щытмэ, мыр шапсыгъэра зызейр хьэмэ абазэра зызейр жыпӏэм зыкӏи пхузыхэхынукъым. Езым я еуэкӏэ яӏыж, езым я къэфэкӏэ яӏыж. Куэд зытохуэ, ауэ езым я купщӏэ халъхьэжу щытщ. Мыдрейу Зубер мы тхылъыр ипэкӏи жэуап къептыжауэ къысщохъу мы упщӏэм, ауэ сыноупщӏыну сыхуейт армырами. Мы тхылъым ихуа пшыналъэхэм щыщ, Зырамыку сымэ къуамытыжауэ, институтым щӏумыхыжауэ, езым къэбугъуеижауэ, зыщӏыпӏэ псалъэм папщӏэ диаспорэм щыбгъуэтыжауэ. Ауэдэ пшыналъэхэр яхэт? Куэд хэтщ ауэди. Ауэдэ куэди хэтщ мыбы. Псалъэм папщӏэ диаспорэ сытымкӏэ сытхэр нэхъ щыхъума хъуа сытхуэдэ пшыкӏэпшынэ, шыкӏэпшынэкӏэ уеуэу жысӏэра? Сытхуэдэ пшыналъэ, хэкумкӏэ сытхуэдэхэр нэхъ щыхъума хъуа? Шыкӏэпшынэ жыпӏэу щытмэ, Астемыр, шыкӏэпшынэр мыдрей къафэми Пшынэми, сытми, псоми къытхугуэудынукъым. Къэфалъэми зыхэлъщ ари. Къэбэрдейм къафэхэр нэхъ щыхъума, къафэ, джэгу къафэ жыхуэтӏ. Ну, къафэ щыхъукӏэ ар джэгу мэхъу, ауэ къафэхэр нэхъ щыхъума хъуа, къапщту щытмэ. Лъапэрисэ жыӏэу Ислъэмей тӏэкӏу зыгуэрхэр хъумауэ щытащ. Къафэ кӏыхьым теухуауэ, къафэ кӏыхьыр Къэфэкӏыхьым и къэфэкӏэри узэрыщыгъуазэщи, и къэфэкӏэмрэ и пшыналъэмрэ диаспорэмкӏэ фӏы дыдэу щыхъума хъуащ. Абы нэмыщӏауэ иджы институтым сэри а щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым сыщылэжьащ, илъэс ипщӏ хуэдизкӏэ сыщыӏауэ щытати, иджыпсту сызэуэнур къэфэкӏыхьщ жаӏэу еуэу абдежым куэд, пшынауэ куэд, пасэрей нэхъ ипэрей пшынауэхэм етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и кухэм де щыӏа пшынауэхэм щыщ, къуажэхэм щахъумауэ нанэхэм иджыпсту сызэуэнур пасэрей къэбэрдей къафэлъэ кӏыхь жаӏэурэ ауэдэу куэд ирагъэтхыжауэ щытащ. Иджы а къафэ кӏыхьыр, а къафэ кӏыхь дыдэр диаспорэмкӏи ущрохьэлӏэ. Гъэщӏэгъуэнщ ар. Сириемкӏэ ущрохьэлӏэ, Кфар-Камэкӏэ ущрохьэлӏэ. Тӏэкӏу зыгуэрхэри зэхъуэкӏыныгъэ иӏэу, ауэ Къэбэрдей къудейм къапщтэу щытмэ, псалъэм папщӏэ, мо Лэскен лъэныкъуэмкӏэ щатхауэ щыта, и мокӏэ Куба, Куба лъэныкъуэмкӏэ щатхауэ щытахэм, Езым я еуэкӏэ яӏыжу цӏыху къэс, пшынауэ къэс езым я еуэкӏэ яӏыжу щыӏэщ. Гъэщӏэгъуэнкъым ар диаспорэмкӏэ абыкӏи зы еуэкӏэ гуэри зэрыщыӏэнур, сытынур. Мыбдежым пшынауитӏ я еуэкӏэ зэтехуэкъым.
Зэтехуэми культурэм и ӏэфӏагъыр щӏэкӏынущ зэтехуэн щӏидза нэужькӏэ. Псори зэ- псори зэщхь хъуа нэужькӏэ. Аращи, ар нэхъыфӏщ ауэду зэрыщытыр зэрыбейр.
Иджы абы нэмыщӏауэ къафэхэр, къафэхэр, къафэ жытӏэу щытмэ, къафэ зэмылӏэужьыгъуэу узижэгъуэну куэд мэхъу. Мыр жызоӏэри, мыр джы- джа, ди жагъуэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, мыр джа хъуакъым. Э, Мыр куууэ джын хуейщ. э, Институтым э, иджы э, архивыр яӏэщ иджыри Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ, ауэ э, куэдрэ мыр оцифровать, иджыпсту цифровкэ сэ сыщыӏэм щыгъуэ цифровать сщӏу щӏэздзауэ щыта, мыр и кӏэм нэмыгъэсауэ щытмэ, хыщӏ гъэхэм, блыщӏ гъэхэм ятхауэ щыта кассетэщ щӏэлъхэр. А кассетэхэр къыщыпщтэм де моду магнитымрэ мы сытымрэ зэтокӏ, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Ауэду кассетэ куэд абы щыгъуэм куэдри сыт, зыгуэрхэр зыри схуещӏэжауэ щытаӏым, ауэ и нэхъыбэр ерагъыу стхыжауэ щытауэ ара. Мы цӏыкӏу-цӏыкӏухэу зэпызгъэпщӏэжурэ сытурэ. Ауэ зэман, зэманми ешх кассетэри сытри, ар цифровать дымыщӏу. Мыкӏэ къафэхэмкӏэ къэдгъэзэжу щытмэ, къафэ, къафэ хъурей, къафэ кӏыхь, къафэхэр куэд мэхъу, ислъэмейхэр ари куэд мэхъу. Мыдежми щыхъумащ, диаспорэмкӏи хъарзынэу щыхъума, лъапэрыфэ мыбы итхэр, лъапэрыфэхэр и нэхъыбэу диаспорэращ щыхъумар.
Тхылъыр щызэхэвгъэувэм щыгъуэ мис мы и щӏыбагъымкӏэ деплъу щытмэ, псалъащхьэм де деплъу щытмэ, япэрауэ къи- къибжэкӏамэ арат тхылъым ис ихуа къэфалъэ пшыналъэхэр зэрызэ- зэрызывугуэша щӏыкӏэм япэрауэ гъа- щыгъэгъуазэ. Э, Мыр э, си- э, адыгабзэ къабзэкӏэ жытӏэм систематизацие жыт. Систематизациер э, тхылъыр нэзгъэсауэ къыдэкӏыным ипкъ иткӏэ э, Аулэдин Зэ зыхуэзгъазэри зыгуэрурэ. Думэныщэ. Нтӏэ, Думэныщ Аулэдин. Зыхуэзгъазэри тхылъыр моду иджыпсту къыдэзгъэкӏыну сыхуей, Аулэдин. Псори хьэзыр, ауэ системэ, системэ гуэр сымыщӏу хъунукъым, жысӏа иджы. Пшыналъэмкӏэ, пшыналъэ закъуэкӏэ ущыбгъэдыхьэкӏэ ущи ущигъэуэну, къафэм и лъэныкъуэкӏи убгъэдыхьэн хуей. Къафэм и, и хабзэ иӏэр хэзыщӏыкӏ цӏыхури ди мащӏэщ. Ауэ ди насыпу диӏэщ, Аулэдин ауэдэ нобэхэми диӏэщи, Аулэдин зыхуэзгъазэщ аби икӏи системэ системэ гуэр систематизацэ тщӏауэ щыта мыбы уджхэр, уджылъэхэр, уджыр, къафэр, зэхуэкӏуэ, зэхуэкӏуэхэр, ислъэмей мыбы мыстыбдей тӏэкӏу дэгъэхуащ, зыгъэлъэти хэтщ мыбы мо Кӏахэмкӏэ къыщына. Ари къафэ псынщӏэ хуэф.
Къафэ псынщӏэ ар Адыгеймкӏэ я къэфэкӏэ зыгъэлъат, жари, шыкӏэпшынэмкӏэ къэнауэ щыта Чыч Аслъэнбэч, Мертыкъуэ Аслъэн, Хьэпыкъу Дзэпщ, мыкӏэ пшына шыкӏэпшынауэжь къэнахэм я еуэкӏэри ари итщ мыбы. Мыкӏэ лъэпэрыфэр, мыкӏэ дауэдапщэ дауэдапщэм хуэгъэза пшыналъэ жытӏэу ари щӏыжытӏын хуей хъуар, къафэхэм тхухэмызгъэзагъэу Зи къафэ теплъэгъуэр иджыри зыхэдмыгъэкӏа, ауэ дауэдапщэ, къафэхэр къапщтэу щытмэ, псори зы дауэдапщэ гуэрым къыхэкӏащ. Къежьапӏэр аращ. Атӏэ, и къежьапӏэр аращи, дауэдапщэ жытӏынщи, щхьэхуэу тщӏынщ жытӏэри абыи зытхух ихуащ ауэдэу. Иджы мыбы ар къыщӏэзгъэбжэкӏар аракъэ, Мыр классификацэ щыфщӏым щыгъуэ, мыхэр щызэхэвгъэкӏым я еуэкӏэкӏэ сщӏэрэ къыщагъэсэбэпкӏэ щызэхэвгъэкӏым щыгъуэ, фыщыгуитӏщхьитӏа къэхъуа куэдрэ мыбы хыхьами арат, мы мыбы хыхьэфын жыпӏыфӏым сеуэду фыщыхэгупсысыхьа куэд къыфхуихуа Зубер?
Ауэди къытхуихуащ, къытхуимыхуэнкӏэ ӏэмал иӏэ мыбы.

Теориекӏэ джауэ щыткъым ар иджыри, зэхэгъэщхьэхукӏауэ.
Зыри зыхэгъэщхьэхукӏауэ щыткъым. Хэт ар зыджын хуейуэ, этно, этномузыколог хэмэрэ дауэ абы узэреджэнур, ар зи ӏэщӏагъэр хэт, ар зыщӏын хуей цӏыхум? Псом япэрауэ фольклорым хищӏыкӏын хуейщ, адыгэ щыӏэм, щымыӏэм, щыӏам. абы нэмыщӏауэ псом япэ фольклорист.
Къафэми хореографием къафэм фӏу хищӏыкӏын хуей, къафэмрэ пшыналъэм хызощӏыкӏ я уэрэдыжь зытӏущ сощӏэ зыхэсхащ жыпӏэкӏэ уэрэдыжьымрэ къафалъэмрэ зыӏым. Къафалъэм фӏу хищӏыкӏын хуей, къафэм хищӏыкӏын хуейщ. Уэлэхьи куэдым куэд къызыщӏеубыдэ.
Ауэдэ цӏыху нобэ диӏэу пщӏэрэ, пцӏыхурэ Зубер, уэ зыхузэфӏэкӏын.
Уей, упщӏэмэ, ар щыӏэу щытам тщӏэну къыщӏэкӏынт. Щыӏэу щытами, лэжьыгъи щыӏэну хъунт, лэжьыгъэ гуэри щыӏэну хъунт утыкум. Иджы а мис мы къэтпсэлъам къыхэкӏыу аргуэру зы упщӏэ зыбжермэ, нобэ сыт джын уей хъууэ щытми, ар пшыналъэ ирехъу, ар уэрэдыжь ирехъу, сыт ирехъу, къафэ. Джын уейуэ щытмэ, теорие лъэныкъуэкӏэ япэрауэ убгъэдыхьэн хуей бджым. Зы концепцэ гуэр, зы гупсысэ гуэр теорие лъэныкъуэкӏэ. Иджы дэ сыт джын уей хъууэ щытми, япэ дыдэу зыздэдгъазэр Урысеймкӏэ, Европэмкӏэ. Абыкӏэ щыӏэ щӏэныгъэлӏхэм ягъэпса концепцэр, а дджыну ӏуэхугъуэм теухуауэ. Иджы мы адыгэм и пшыналъэм теухуауэ лэжьыгъэ едгъэкӏуэкӏынущ, ахэр зэхэдгъэщэхукӏынущ, дугуэшынущ жытӏа иужькӏэ Европэмкӏэ, Урысеймкӏэ мис мыуэдэ ӏуэхухэм теухуауэ щыӏэ концепцэхэр, теориехэр дэ ди пшыналъэм къезэгъыну. Къемызэгъыну щытмэ, дау, сыт тщӏэн хуейр, дэ езым дыдейуэ зыми емыщхьу, зы концепцэ гуэр къэдгупсысыжу абы ипкъ иткӏэ мы ди пшыналъэхэр зэхэдгуэшыкӏыжын хуейуэра? Ди жагъуэ зэрыхъун зыхэзагъэкъым. Езым ди бгъэдыхьэкӏэ дыхуеижщ. Ар димыӏэну ӏэмал иӏэкъым. Лэжьыгъэшхуэ ящӏащ ди фольклористхэм къапщтэм. Зырамыку сымэ теухуауэ сэ зыри гуныкъуэгъуэ сиӏэкъым ар. Лэжьыгъэ хъарзынэ ирагъэкӏуэкӏа, ауэ мис а классификацэм теухуауэ зы урысым зы пщалъэ гуэр, зы, ну, ухуей-ухуэмейми ауэдэ тхылъ щыпщӏым де, Российская академия наукым зы мыст гуэр иӏэщ, зы пщалъэ гуэр ищӏу, мыдкӏэ мыдрей институтхэми Москвукӏэ зы пщалъэ гуэр къретри, мис мыр фи пщалъэщ, жери, ар уэ абы уимызагъэми зыбогъэзагъэ.
Уимызагъэнкӏэ ӏэмал иӏым. Зо, зомыгъэзагъэу щытмэ, укӏуэцӏрыкӏынукъым икӏи къыдагъэгъэкӏынукъым, икӏи ящӏэнукъым. А проблемэр щыӏэщ. Абы щхьа псалъэм папщӏэ ди уэрэдыжьхэр сытхэр зыгуэрурэ зы щӏыпӏэхэмкӏэ хагъэхьауэ щыта, зыгуэрурэ зы мо псалъэм. Вакъэм вакъэм имыхуэми, сытми зыгуэрурэ. Сытми зыгуэрурэ ирагъэхуащ. Мыр абы нэмыщӏауэ иджыри нотэм тӏэкӏу иджыри мыст сщӏынщ. Мыбы уеплъу щытмэ. музыкант псоми тӏэкӏу къехьэлъэкӏынущ. Упщӏэ щыӏащ музыкантхэм дежкӏэ мыбы еплъам. Мыбы размер япэрау мыбы мыуэду щхьэ птха, мы уи размерхэм щӏэх-щӏэхыурэ щхьэ зихъуэжрэ жери, зихъуэжыр ди адыгэ пшыналъэр ауэдущ зэрыкӏуэр. Абы шесть восьмых жа, три четверти жа, зы тӏу щы жари зэпаудри, а и щым игъэзэгъауэрэ Европэм я пшыналъэр, а мыстхэр фӏы дыдэу йохуэ. Ауэ дыдейр щхьэ идгъэхуэн хуей, абы щхьэ зыпыдупщӏын хуей? Ибгъэхуэну ухуеижу щытмэ, зыпыбупщӏынущ, зыпомыупщӏыну щытмэ, ихуэнукъым. Зы тӏу щы жыхуиӏэм уэ плӏы пхуигъэхуэнкъым, сыт ухуейми щӏэ, теуэгъуиплӏ. Ауэдурэ щытщ. Ди уэрэдыжьри, уэрэдыжьри нэхъеижитщ мы къафэм. Нэхъ гугъущ, нэхъ гугъущ. Къэфалъэхэм уэдэкъым, къэфалъэм Зыгуэрурэ иджыри зыпыбудурэ, зыгуэрурэ мыст размерхэр пхъуэжурэ сытурэ ибгъахуэми, мобдежым мыбы зэрибжар, зэрыбжын хуейр, къыщыщӏэбдзэн хуейр дэбдей жыпӏэу нэхъ гугъу мэхъу, ауэ аби зы тхыкӏэ хъарзынэу а лъэхъэнэм щыгъуэ тхыкӏэ гуэр ящӏауэ щытащ, ауэ иджыри хэплъэжын хуей си гугъэ сэ мыбыхэм, мы ӏуэхум. И кӏэм нэс иджыри дыхэплъауэ зыпкърыххахъуар.
Мыр псыпэ хэфшауэра мы тхылъымкӏэ пэж ухуеймэ, сэ пшынэ шыкӏэпшыни сеуэкъым, си фӏэщ хъукъым игъащӏэкӏи си хэлъэткӏэ, си зэфӏэкӏкӏэ сеуэну шыкӏэпшынэ, ауэ сэ зы фӏыгъуэ гуэр къызэтам уэду, зы гуэр, тыгъэ гуэр схуащӏам уэду сщыхъуакъым тхылъыр зэрыдэкӏар Зубер, ар дыдэщ. Акӏэ езыгъэфӏэкӏуэну къытхэкӏын хуейуэра лъэпкъым ӏуэху ефхьэжьар. Мы мыкӏэ мы тхылъым ихуахэм теухуауэ мис мы псалъащхьэм къэдгъэзэжу щытмэ, Зубер, сэ абыхэм куууэ зджауэ жысӏэнкъым, ауэ псалъэм папщӏэ зэхуэкӏуэ, жиӏэу мис мы тхылъым ивгъэхуащ къэфалъэхэр. Мыр кӏахэмкӏэ зэфакӏуэ жыхуаӏэ къудейра, хьэмэрэ мыдэ ди Къэбэрдеймкӏэ щыӏэ Исту уэркъ къэфэкӏэм ипкъ иткӏэ е къэфэкӏыхьым ипкъ иткӏэ гъэпса къафэхэр, къафэм уэдихэт мис мы Зэхуэкӏуэ жыхуиӏэ къэфалъэхэм.
Зэхуэкӏуэм зэхуэкӏуэм теухуауэ езы терминыр гъэщӏэгъуэнщ абы. Псалъэм папщӏэ уэркъ къафэ, уэркъ къэфэкӏэ жыхуэтӏэмрэ зэхуэкӏуэмрэ зы, зэщхьэщыкӏрэ зыгуэркӏэ. Зыщ.
Зыщ ара?
Къапщтэу щытмэ зыщ.
Мо архивым сыщыщыӏэм щыгъуэ абдежым пасэрей къэбэрдей зэхуэкӏуэкӏыхь жари къэфэкӏыхь жаӏэтэм. Зэхуэкӏуэкӏыхь жаӏэу куэдрэ срихьэлӏащ. Зэхуэкӏуэр къэфэн псалъэр гъэщӏэгъуэн мы къэфэн псалъэри. Мо псалъэм папщӏэ Израиль ис адыгэхэм фынакӏуэ дыкъэфэнщ жаӏэу модкӏэ къофэ е къэфащ жаӏэу жаӏэ, уджащ жаӏэ. Фынакӏуэ дыуджын, фынакӏуэ мыбыкӏэ удж, удж щащӏ жаӏэ. Къэбэрдеймкӏэ къафэ щӏэщ. Къафэр, къафэ псалъэри, терминри тӏэкӏу зыпкърыхын хуейуэ къыщӏэкӏынщ. Даукӏ, бзэ и лъэныкъуэкӏэ. Бзэ и лъэныкъуэкӏэ, къэфэн, фэщӏын. Къафи уи фэр дыгъэлъагъу. Къафи уи фэр дыгъэлъагъу, уи лъэгу дыщӏэгъаплъэ, жаӏэурэ утыку кърашэу щытащ. Къэфэн ӏуэхум нэгъуэщӏщ къикӏыр. Мыр зэхуэкӏуэри аращ. Зэхуэкӏуэ терминыр, мис а нобэ къафэкӏэ, къафэ жыхуэтӏэм, а зэхуэкӏуэным нэхъ хуэгъэпсауэ къыщӏэкӏынщ, жытӏэуэ. Упсэу Зубер, мыдрейуэ иджыри итхэм теухуауэ сыупщӏэмэ, Ислъэмей къэфалъэхэр жыхуиӏэр Къэбэрдеймкӏэ Ислъэмей жытӏу щытмэ, псы къафэ псынщӏэ жытӏура къидгъэкӏыр. Псалъэм папщӏэ мо Къэбэрдей Ислъэмей жаӏэуи урохьэлӏэ, мыкӏэ кӏахэмкӏэ бжьэдыгъу Ислъэмей жаӏэ, иныкъуэхэм бжьэдыгъу пымыту Ислъэмей жаӏэ. Абыхэмкӏи я Ислъэмей гуэр яӏыжщ, кӏахэмкӏи икӏи зы Ислъэмей гуэр щыӏэщ. Мыбы хэвгъэхьар зыгъэлъэтри хэхуауэ жыпӏа мыбы? Нтӏэ, зыгъэлъэтри. Мыбы къафэ псынщӏу хъуар хэвгъэхьауэ ара Ислъэмей жыхуиӏэм? Ислъэмейр щхьэхуэу щхьэхуэу щӏа мыбы? Шыгъэджэгу Ислъэмей жиӏэри щыӏэщ псалъэм. Шыгъэджэгу, шыгъэджэгур Дэнэ здэпхьынур? Уэлэхьи, зыщӏыпӏи тхуэмыхьыну диӏэщ. Хъарзынэщ ари. Сыту фӏыт зэриӏэр? Нтӏэ, фӏыт зэриӏэр. Шыгъэджэгур жыпӏэми, мыкӏэ Ислъэмей, Къэбэрдей Ислъэмейри мо кӏахэмкӏэ щыӏэ Ислъэмейри ахэр хыхьащ. Куэд дыдэ хъуӏым. Ислъэмейр къэнар куэд хъу дыдэ хъуӏым, ауэ мыхъуми щыӏэщ, ари хъарзынэщ. Ау зэрызыпыудар мис ауэдэу джыжын хуей ӏуэхущ мыри, мы ислъэмей ӏуэхури. Тӏэкӏу ипэми къэтпсэлъын хуеяуэ пӏэрэ жызоӏэ? Мы тхылъыр къызэрыдэкӏам цӏыху зыбжанэм я фӏыщӏэ хэлъ си гугъэщ. Япэрауэ, мылъкукӏэ зыкъытщӏэзыгъэкъуар, мыдрейуэ мис мы тхылъым и теплъэр хэт къызэзыгъэпэщар? Ахэм я цӏэр къипӏуамэ, ахэм ахэр къедгъэцӏыхуамэ, къыдэплъхэм сфӏэтэмэмт Зубер.
Тхылъым теухуау тхылъыр зэ илъэс ипэ илъэс ипэ хъурей Феликс дей сыщӏэсу тхылъ щхьэ умытхрэ Зубер жери. Уей жысӏа сымытхыну. Сыт щӏомытхынур жи стхар жысӏа нобэ къыздэсым щылъ жысӏар къыдэмыкӏауэ иджыри стхыу згъэтӏылъыжынура сыт стхыкӏэ и мыхьэнэр жысӏэри сыт птхар жысӏати Къыпхуэсхьын, жысӏэри, ӏэрызгъэхьэри, занщӏэу мыр сэ къыдэзгъэкӏын, жери трилъхьэ хэплъэжщ аби икӏи, а мазэ кӏуэцӏым къриубыду мы тхылъым яужь ихьащ. Хъурей Феликс ауэдэу и фӏыщӏэ хэлъщ мы тхылъым къызэрыдэкӏар. Абы нэмыщӏау Бгъэ тхылъыр зыгуэрурэ нотэм игъэзэгъахэр сытхэр теплъэ гуэр етын хуейти, теплъэм етын хуейм Заурбэч Бгъэжьнокъуэм дей зыхуэдгъазэри и теплъэр псори згъэхьэзырар и кӏуэцӏымкӏэ дэбдей дауэду щытын хуей зыпыхыпӏэхэр сытхэр псори зыгъэхьэзырар Бгъэжьнокъуэ Заурбэчщ. Мыкӏэ нетӏэ адыгэбзэ къабзэкӏэ жысӏэу жысӏа систематизацэ. Систематизацэр ауэдэу зыщӏар Авладин, Думэныщ Авладин. Хьэӏупэ Джэбрэӏил, Джэбрэӏилрэ сэрэ дыщысу нотэр и тхыкӏэр шыкӏэпшынэм и нотэм и тхыкӏэр дытӏысу зы пщалъэ жытӏэн зы тхэкӏэ гуэр Джэбрэӏилрэ сэрэ дытӏысщ абинкӏи къыхуэдгупсысащ къапщтэу щытмэ. Сытми Къэбэрдейм адыгэм ди цӏыху пажэ куэд хэлэжьыхьа тхылъыр къыдэкӏыным. Мыдрейуэ Зубер тӏэкӏу, мы тхылъри щыщщ а ӏуэхум, ауэ мы тхылъым тӏэкӏу дыкъыпыӏукӏуэтынщи, моуэ узыхэт ӏуэхугъуэр, мы адыгэм ди пшыналъэр, ди ӏуэрыӏуатэр, ди фольклорыр Дауэ жысӏэн, шыкӏэпшынэ еуэнри абы хэтыжу пасэрейм, пасэрейм къызэрагъэщӏа щытыкӏэм иту ди нобэрей гъащӏэм хэпщэжа, хэпщэжыфа зэрымыхъунур, абы адэкӏэ зызэриужьын хуейр, абы адэкӏэ зызэриузэщӏын хуейр гурыӏуэгъуэу къысщохъу псомкӏи. Мы псалъэм папщӏэ уэ мис шыкӏэпшынэр бзэпсиплӏ щыӏэти, тхыпщӏа, нэгъуэщӏ зыгуэрхэр исту зэрыщыгъуазэмкӏэ иужь уитщ. Сыт иджыри? Дэуэду мы ди пшыналъэм, ди ӏуэрыӏуатэм дызэрыбгъэдыхьэн хуейр пасэрей зы цӏыху зыбгъупщӏым яцӏыху, абы ар зыфӏэгъэщӏэгъуэн цӏыху зыбгъупщӏым яцӏыху зы экзотикэ гуэру щымыту, мис нобэрей щӏэбгъанэу щытмэ, магнитофоныр е радиом щӏэбгъанэу щыту щытмэ, Негодяй сыт жиӏэу а къеуэ уэрэдхэм хуэду зэхахыу цӏыхум яфӏэгъэщӏэгъуэну, цӏыхум абы едэӏуэну хуейуэ тщӏын щхьэкӏэ сыт мы ди пшыналъэм ещӏэн хуейр, Зубер? Кӏэ, мы упщӏэмкӏэ, мы упщӏэр нэху щыху утеуэршэрыфыну къысщохъу, ари къызгуроӏуэр, ауэ кӏэщӏу уэ зы гупсысэ гуэр уиӏэу щытыну, Зубер. Псом япэрау дджыжын хуей, елэжьын хуей. Мыбы елэжьыр мащӏэщ. Зы джыр, зы пщалъэ гуэр къэгъуэтау, зы бгъэдыхьэкӏэ гуэр къэгъуэтау мыр нэхъ кууэ джын хуейщ. Кууэ джыжын хуей ӏуэхугъуэщ. Шыкӏэпшынэми за, шы, шыкӏэпшынэр езыри зэрышыкӏэпшыну дджыжын хуейщ. Шыкӏэпшынэр зищӏысыр дэ езым иджыри лъэпкъым зэхэдгъэкӏауэ щытӏым, ди жагъуэ зэрыхъунщи щытӏым. Шыкӏэпшынэр джэгум къыхыхьэн хуейщ жытӏэу, джэгуми иджыпсту къыхыдош, ауэ шыкӏэпшынэр хьэщӏэщым къыщӏэкӏыу щытакъым. Шыкӏэпшынэр зыщӏэсу щытар пщы уэркъхэм я хьэщӏэщым Мокӏэ джэгур щӏыбымкӏэ екӏуэкӏыу? Абы хуэгъэпсауэрат шыкӏэпшынэр. Абы хуэгъэпсауэра, мыкӏэ хьэщӏэщымкӏэ пщы уэркъырат щӏэсыр хьэщӏэщым ар хэт цӏыху щӏэсынутэм икӏи щӏагъэхьэнутэм. Мокӏэ джэгумкӏэ къэмылапщэхэр щыту, ӏэпэпшынауэхэр щыту, хьэщӏэщымкӏэ шыкӏэпшынауэхэр щӏэсу, е зекӏуэ кӏуауэ щытмэ, зекӏуэм я гъусэу кӏуэу щыта. Шыкӏэпшынэр иджыри зищӏысыр джыжаӏым. Шыкӏэпшынэм нэм, япэрауэ шыкӏэпшынэр джыжын хуей, ар зедгъэужьын щхьа и блэкӏар тщӏэн хуей. Шыкӏэпшынэм и закъуэкъым, мыбы пшынэкъэб жыӏэу диӏащ, пшынэдыкъуакъуэ, ӏэпэпшынэр, пшынэ, пшынэ куэд диӏа, ди пшынэхэр джыжауэ щыткъым. Мис модэ пшынэ щыӏащ, жаӏэри, пэжщ, тхылъ гуэрхэри къыдэкӏащ. Къыдэкӏари сыт? Къыдэкӏащ, пэжщ, фӏы дыдэщ. Путешественникхэм модэу тетхыхьауэ щытащ, жаӏэри, абы щыгъуэ ятхауэ илъэс щищ щиплӏ ипэ ятхауэ щытахэр зыхуахьэсщ абинкӏи нобэ къыдагъэкӏри, мис лэжьыгъэ тщӏащ, жаӏэри. Ар лэжьыгъэу сэ къэслъытэкъым. Фӏы дыдэщ ар зэрыщыӏэри, а лъэхъэнэм зэрытетхыхьари. Ауэ нобэ сыт-тӏэ абы щыгъуэ тетхыхьам дэ, сыт абы дэ ди ӏуэхуу хэлъыр? Тетхыхьа, къэтщтэн хуей, джыжын хуей, джыжым нэмыщӏауэ куууэ зедгъэужьу адэкӏэ тшэн хуейуэра? Дэ ди къалэныр аращ сэ къызэрыслъытэр. Проблемэр здэщыӏэр аращ. Амыхъуам тхылъ тхыныр иджыпсту тхылъ къыдэбгъэкӏыну нэхъ тынш хъуа си гугъэщ. уеплъу щытмэ. Уэри мыбы тхылъу къыдэкӏыр псауанэу тӏэкӏу уогужьей, модиз щӏэныгъэлӏрэ модиз тхакӏуэрэ диӏэу ара жыбоӏэри тӏэкӏу уагъэгужьей. Щӏэныгъэ щӏэныгъэ щӏэныгъэлӏ куэди хъуащ, ауэ ауэ щӏэныгъэ щыӏэкъым.
Ди жагъуэ зэрыхъу щӏэныгъэра щымыӏэр. Щӏэныгъэлӏ диӏэ, псори диӏэ, щӏэныгъэ щымыӏэр. Щӏэныгъэр щыӏэу щытам а проблемэхэр щыӏэнутэкъым. Пэжщ, Зубер, уэ таразэ фохъу. Ди пшынэхэр джыжын хуей, япэм пшынэм къыщӏэддзэн хуей, ди пшыналъэхэр джыжын хуей зиӏисыр. Псалъэм папщӏэ, ауэдэу бзэпситӏыр плӏы хъуа плӏыр зыгуэрурэ зедгъэужьурэ нобэ утыкушхуэ къытхуихьащ. Ауэ къитхьэну ӏэмал иӏэтэкъым. Хыщӏ гъэхэм Кабардинкэр щащӏам щыгъуэ Щауэжь Елмырзэ ирагъэблэгъауэ щытащ.
Яхэзэгъа си гугъэкъым куэдрэ. Адыгэ пшынэр, адыгэ пшынэр, шыкӏэпшынэр. Адыгэ пшынэр адыгэ ансамблым хэзэгъауэ щытакъым. Ар гъэщӏэгъуэн. Ар гъэщӏэгъуэн дыдэщ. Ар гъэщӏэгъуэн. Адыгэ ансамбль уэдэт.
Щӏыхэмызэгъар дджы жаӏэм ар зиӏисыр тщӏэӏым. Ауэ Елмырзэ игъэзэжщ абинкӏи зы илъэс бжанэкӏэ елэжьыжщ, сытщ абинкӏи, итӏанэ игъэзэжауэ щыта, шыкӏэпшынэм еуэу, хыщӏ тхущӏрэ сыт гъэра, бгъу, и гъэра, Москву дни Кабардино-Балкарии в Москве щыӏам щыгъуэ, Елмырзэ хыхьэжщ абинкӏи шыкӏэпшынэ еуэу утыку къетӏысхьэжауэ щыта, хэзэгъэжащ. Иджыжащ, зыхуей хуигъэзэжщ абинкӏи фӏы дыдэу хэзэгъащ. Адэкӏи ди уэрэдыжьри ди пшыналъэми псом япэ зытепсэлъхьащи, тӏэкӏу джыжу зыхуей хуэдгъэзэжу утыку къитлъхьэжын хуейуэра? Упсэу, Зубер. Хъурей Феликс къуита упщӏэр уэстын, ди си иужьрей упщӏэхэм ящыщу тхылъ птхыну зыбгъэхьэзыррэ, Зубер? Мис, илъэс пщыкӏух ущыхъум, тхар. Илъэс тӏощӏрэ тхурэ хуэдиз фӏэкӏа дэмыкӏами къыдэкӏащ. Иджы илъэс тӏощӏрэ тхурэ, илъэс тӏощӏрэ хырэ дэмыкӏыу мис мыуэду зы лэжьыгъэ гуэр дыпэплъэ хъуну Зубер?
Уэи, пэжу жысӏэнщи, иджыри сэ жысӏа мыр шыкӏэпшынэмкӏэ нобэ сызэуэм и процент бжыгъэ гуэращ нобэ нэхъыбэ иджыри къысхудагъэкӏынущ иджыри схуэтхынущ си гугъэщ тхьэм жиӏэм акӏэ иджыри иджыри къыдэзгъэкӏыну ауэ мы арху нотэ къафэ мис мы къафэр тхащи псалъэм папщӏэ зэхуэкӏуэ Псалъэм папщӏэ, мы зэхуэкӏуэр стха е мыдрей лъапэрыфэр стхащи, аращ жытӏу дгъэтӏылъыжу зытетлъхьэ, дгъэтӏылъыжу пхъуантэм дэтлъхьэжкӏэ, абы зиужьаи хъунукъым, абы мыстэ мыби тӏэкӏу акӏи хэлэжьыхьыжын хуейщ. Къафэхэм тхын хуей иджыри куэд щыӏэщ. Егъэлеяуэ куэд щыӏэщ. Ауэ сэ си закъуэкӏи мыр тха хъунукъым. Ар псори елэжьаи хъунукъым. Дызэрыгуфӏэнщи, щхьэ жыпӏэу щытмэ, ди ӏуэрыӏуатэр, ди пшыналъэр, ди пшыналъэр куущ, егъэлеяуэ бейщ. беягъэ бгъэдэлъщ. Мыбы дэмыщӏауэ иджыри зы гугъэ гуэр сиӏэ псалъэм папщӏэ шыкӏэпшынэмкӏэ методикэ узэреуэну сытыну стхын жысӏэу абыи согупсыс, ауэ птхыуэ иджыпсту еджапӏэхэм сытхэм ар ебгъэджэну сытыну иджыпсту мы къекӏуэкӏым бзэм теухуауэ къекӏуэкӏым ипкъ иткӏэ, бзэм иджыпсту нобэ щӏидзами, сэ щыщӏэздзам щыгъуэ псалъэм папщӏэ седжэн, музыкэм теухуауэ классикэр тхьэмахуэм сыхьэтиплӏ деуэу щытмэ, адыгэ къафэм сыхьэтныкъуэ жаӏэри, ар ауэду, ауэду дызэрырагъаджэу щытар. Къапщту щытмэ, ар нобэхэм йокӏуэкӏ, ар кӏуэдакъым, ауэдэу пщӏыу щыт. А зыхуэтщӏынур хэт, щӏэтщӏынур сыт, щӏэтхынур сыт жысӏэу иныкъуэхэм ауэдэ упщӏи зызотыж. Сыхьэтныкъуэ ебгъэкӏуэкӏыну щытмэ, сыхьэтныкъуэм укъыщӏыхьу дауэ ущыт жыпӏэу утӏысу шыкӏэпшынэр зэтебухуэу, нэхъыбэ дыдэу зэ зы пшыналъэ гуэр уеуэ уэду пщӏынщи, абы уемылэжьу узыншэу щыт жыпӏэу зэщӏэпкъуэжу ущӏэкӏыжынура? Ар елэжьа хъуну. Ауэдуи ди пшынауэри къафэм щыгъуазэу, ди пшыналъэ къафэхэм фӏыуэ елэжьу хащӏыкӏыу куэд хъунукъым. Пшынауэ диӏэщ, фӏы дыдэу хъарзынэу диӏэщ нобэ, дызэрыгушхуэнщи, ауэ къафэр Сэ щӏы жыпу сну Зубер. Ау проблемэщ. Нахъ пухыкӏау жытӏэнщи, Европэм нэхърэ, Европэм нэхърэ, Урысейм нэхърэ Европэ урыс пшыналъэхэм дэ нэхъ фӏыуэ деуэфынукъым, тхуэгъэзэщӏэнукъым. Аращи, Европэм, Урысым, сэ сщӏэрэ Америкэм, Африкэм я пшыналъэр Я пшыналъэм и унафэ езым ящӏыжынщ, дэ ди пшыналъэм и унафэ тщӏыжым и ӏуэху зетхуэм нэхъыфӏщ адрей пшыналъэ, адрей лъэпкъым и ӏуэху зедмыхуэу. Куэдкӏэ нэхъыфӏщ.
Пэжщ, классикэми ущыгъуазэу ущытын хуейщ. Ари, ари, ар ариуэ аращ. Факультатив хуэдэу, сэ сщӏэрэ, сыт хуэдэу, сэ сщӏэрэ, мысту, дауэдэу ухуейми, сыт ухуейми еджэ абы. Абыхэми фӏыуэ ущыгъуазэу ущытын хуей, ауэ дэ дыдейр зэпкърытхыжын хуей, дыдейр диӏэ. Дыдейр утыку илъкъым. Мы тхылъ къыдэкӏар дэнэ къыщащэхуа хъуну мы зыӏэрызыгъэхьэну хуейхэм? Аращи, уи тхылъыр нобэ зы щӏыпӏэ щӏэлъ щащэрэ, Зубер? Тхылъыр
адыгэ унэм, зэрысщӏэмкӏэ, адыгэ унэм щыӏэщ. Нэгъуэщӏ сщӏэкъым зы щӏыпӏэ иджыри. Адыгэ унэр псоми яцӏыху.
Нтӏэ, адыгэ унэр нэхъ псоми яцӏыху, нэхъ цӏыху кӏуапӏэу щытти, Хъурей Феликс адыгэ унэм еттынщ жери, абы иритащ. Ара сэ сызэрыщыгъуазэр? Ди нэтыным и кӏэух псалъэу хъуэхъур зэи мащӏэ хъууэ си фӏэщ хъукъым. Сэ узэрысцӏыху лъандэрэ, псоми укъызэрацӏыху лъандэрэ мы ди адыгэм и культурэм ухэтурэ и ӏуэрыӏуатэр, и фольклорыр, и пшыналъэр зепхьэным, бгъэбэгъуэным, ебгъэфӏэкӏуэным упэрытуращи, лъэпкъым ухуэлажьэуращи, лъэпкъым щхьэ блэжь лэжьыгъэр зыхуэпщӏэм зэхищӏыкӏыну, къыгурыӏуэну сынохъуэхъур. Тхьэм дигъэлъагъуэ удэхъуауэ. Мыдэкӏэ ди япэкӏэ мис мыуэду лэжьыгъэ куэд щхьэпэу фӏыуэ дызыгъэгуфӏэну зыхузэфӏэкӏын, ар зылэжьын Тхьэм уищӏ. Нобэ укъызэрыкӏуам щхьэи тхьэразэ къыпхухъу. Къыдэплъауэ хъуами, абдей фӏэхъус фызохыж, ди зэхуэзэ фӏы ухъу. Гуфӏэгъуэкӏэ куэдрэ Тхьэм дызэхуигъазэ, узыншэу фыщытхэ. Упсэу, фӏыкӏэ.
Фӏыкӏэ.